tɔn africaine de football an bɛ don ale fana kɔnɔ bura a tun jɔra ka sababu kɛ coupe d'afrique des nations ale baaraw tun bɛ sen na ɔ n'a ma ɲɛ ko can kuncɛra pepewu eh, caf a ye ntolaciw programme bura cinquième et avant dernière journée ligue des champions an bɛ don ale kɔnɔ ale ye ŋanaminɛŋanaw ka kɛnɛ ye mhm. ɔ jumadon sa kalo tile mugan ani saba groupe c ale kɔnɔna na 16 heures al hilal omdurman ale ni petro luanda olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o don kelen kama 16 heures waati motema eh, medeama plutôt ka bɔ ghana ale ni national el ahly ka bɔ egyptekaw fɛ u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ groupe d ɔ groupe B kɔnɔ o don kelen kama 19 heures ASEC Mimosa Côte d'Ivoire ale ni Simba de Tanzanie Sadio Kanute dɔw k'a ma ko Poutine ale ka tɔn ka bɔ Dar es Salaamkaw fɛ Tanzanie kɛrɛnkɛrɛnnenya la ɔ ni balontan in bura maliyɛnw bɛ y'a kɛnɛ kan Sadio Kanute ale bɛ ye kɛnɛ kan Madi Diallo le coordinateur CAF bura a fana bɛna kɛ match in coordinateur ba ye an bɛ dugawu kɛ Ala ka segin n'a ɲuman ye samedi kalo tile mugan ani naani ntolaciw bɛ continuer groupe B ale kɔnɔna na 13 heures Jwaneng Galaxy ka bɔ Botswana ale bɛ Wydad bisimila ka bɔ Marɔkukaw fɛ yen cɛ ye Poutine da la bon Tanzaniyɛnw de Poutine da la Dar es Salaamkaw yɛrɛ kɔni n kɔni n t'a kun dɔn nka n'i ye Sadio yɛrɛ Bura kuma t'a fɛ a baarakɛcogo ka ɲi a tɛ kuma kosɛbɛ a bɛ wale de kɛ
Sadio Kanute fana Bura balontanna don kuma t'a fɛ a tɛ ye kuntanko la ka vie sportive mener a bɛ baara kɛ terrain kan a bɛ baara kɛ terrain kɔfɛ ɔ darasalamukaw n'o ye Tanzani Bura kɔni tɔgɔba sɔrɔ yen a ye jamana kunnawolo kosɛbɛ o de la tuma bɛɛ ne tun b'a fɔ k'u k'u hakili to a la équipe nationale ko la ayiwa samedi don baaraw bɛ continuer n y'a f'i ɲɛna cogo min na groupe B Jwaneng Galaxy 13 heures ale bɛ Wydad bisimila ka bɔ Marɔkukaw fɛ yen o don kelen kama groupe A 13 heures tout puissant Mazembe ka bɔ RD Congo ale ni Pyramide FC ka bɔ Egypte olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o bakuruba kelen kɔnɔ 16 heures Nouadhibou FC ale ni Mamelodi Sundowns olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bura mobilidi an tɔgɔ ka zori kɔnɔ b'u sen ka sisan parce que kanni kɛra ka ban bura fɛn min afisiri ka masi fɛn fɛ k'a daminɛ u ka peree mala kɔtulu mali fo ka masi laban n'u bɛ minɛ bura don min na u ka maa tan ni kelen fɔlɔ la maa sigima la a bɛɛ tun mobilidi sandasi bɔtana de ye v zri s dɔ b'u sen ka sisan gurden sɛri yan afiri ka ka bɔ tansanni jigi jara ale ni se ris da dɛ n'o fana ko fɔra mamadu samakɛ dɔw ma ko pti fajilakaden don bu waati na a fana jɔyɔrɔ ka bonsɔ seri bɛ a dɔrɔnti la guru bɛ se ka kun cɛ di wɛrɛ e tɔli di sa ale ni esrarli tini ni tinifi yɛrɛ dama ka kɛlɛ ye dɔn bɔra an bɛ taa fɛn ye ka n'o ye kudela